imebi ihe chere ya n'ihu ebikwa onye anwa nke karịrị ya ịgwọ ya n'ihu bụta ije cheta ịkwa ya n'ihu o nwekwu nwa gị dị karịa gwụọ otu oke igbo gekwanụ ntị n'ebe n'ebe gburu anyị ihe mekwelu na anyị oke nwanne m ibe mekwelu na anyị Yeah.

bịa n'aha nna gị zalụ bịa makwe eji ofe karịrị onye mkpọrọ nsi eji ofe karịrị onye anya ukwu o eji ofe karịrị onye kwadoro igbu ya emego eji ofe karịrịba abịa n'ime aba gị wee tinye aba gị n'ime ya zibekarị m nna ndị karụ ozi jee zibere nya ozi gwa ya n'ụbọchị ọ gbajọrọ oji si eduri ya ibe megide ya ziere nya ozi sị na ọ mụ kwuru nya bụ okwu onye chineke na-ebere anya na-eche anya ji aka were ntutu isi naabọ tụ ihe n'isi mana igbo amazi na ntutu isi naabọ odogwu bu n'isi o o bu nke ndụ n'isi o bu nke ọnwụ n'isi nke ọnwụ bịara n'ime pekwu na nke ndụ ibe kwụ ọtọ kedụzi onye na-agba ya mgba nke ndụ akwụrụgbo ojerenu je na na nke ndụ akwụrụgbo ọtọ ọ na ana anachiata zuo nke ndụ akwụrụgbo ọtọ o bue n'akụkụ buọlịcha nke ndụ akwụrụgbo ọtọ ndị abuja na-eche ibe ji emeri nya bụ odogwu nke ndụ akwụrụgbo ọtọ nke ọganiru na ndụ dị n'ime ya akụ akụ na ibe enwe enwe na nchekwa ezinụlọ dị n'ime ya ọ bụ ibe kwụ ọtọ kedụzi ka ọnwụ ji esi bịa ọ kwa nke ọnwa kwụ ọtọ megide ibe megide ike gwụ ya ọnwụ bido n'ime nke ọnwa pụta okenye abịa na nke abịa na ụmụ ụmụ abụ na nnaba anya ụmụ tụ ụmụ acha na otu a ka ọ dị nna ejekwube chikere ya ya zielu nya ozi si anụ ebe ọchịchị ya duri ya nya ka ọ na-eje o nwebere ebube ebobebe mmanwụ emegidere jesete nwaanyị jesete dike ebe anya na nwunye na-ezuru ike ejebesete ya ka agbaba odogwu ngwere jụọ ndị igbo ba ya ajụjụ chukwu sị mụ jee nụ nwaanyị ka anyị mụọ ọmụmụ baa ụba ọtụtụ mụ na nwunye m anyị esi gwuru ibe egwu ị bịa ebe ahụ seta anyị nkike ikpe jere ma oke mmanwụ abụrụ ite dị ya

onowu gege ntị nụrụ ike n'ọnụ m mmụọ ziri m ozi ala ndigbo ụwa na-ajụ m ajụjụ odaji ji mee kedu ndị onye ziri gị okwu ị na-ekwuri n'ọnụ gị ụfọdụ sị ọgwụ ọ bụrụ ụfọdụ sị ọgwụ gwọrọ agwọ na onye dobere ya ụfọdụ sị na ọgwụ na-enye ya okwu ka m gwa gị eziokwu hụ ọrụ ọbụna chukwu dịrị mmadụ ihe ịmarụ na chukwu adịgbo gị ọrụ o ị bịakwudo n'ọrụ ọnwa chukwu dịrị ihe ọma mekọtara gị ụwa jụba ebe ibe ọnwa si eme chukwu nyere pastọ ikike ikpe ekpere ụfọdụ hapụzie ekpere jee na ya anya na ego obido họbaba abịa chukwu nyere ndị fada ikike ha ji edibe wee were mmiri isebe anyị gọzie anyị ọ dịla anyị na mma fa wee hapụzi ọrụ dịrị fa wee chọrọ ego hụ na gekwe ntị na ụfọdụ ndị dị idozio fa wee chọrọ ego hụ na

pastọ ka ọ jawa ije kwubie ka o kpere gị ekpere ọ gwa gị ego n'ọnụ ọ ja-eji mee fada ka ọ jawa ije biko bịa gọziere m ụlọ m ọ ja-abịakwa ya na nkịtị o ruo mgbe ọ ja-ana envelopu na anya envelopu dị ya n'anya